ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu oke akụkọ bụ maazị Chimezie Victor Okorochukwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo ndị na-elekọta ndị nọ n'ute ọrịa anya maọbụ nọọsụ n'asụsụ bekee ejirila maka ụkọ ego na oke ọchịchọ wee sị di gbakwa ọkụ ọ bụ ichie Leonard Obilo agụ na-eche obodo nke mbụ n'obodo Central Florida mere ka anyị mata nke a mgbe ọ gara njem nzukọ nke ndị mba ụwa dị iche iche bụ nke ndị Igbo nwere n'obodo Dallas nke Texas n'ọnwa atọ gara aga oke anụnụ a jiri anya okenye ji ama ihe dị n'akpa wee kwuo sị ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị na-elekọta ndị nọ n'ute ọrịa anya dịzị ka rice Abakaliki n'okwu ya ọ sị i lee akpa ejiri gbaa rice Abakaliki anya ọ maa mma dị egwu masịrịkwa gede mana ụda akị ilu abụghị ụtọ ya ichie Obilo gara n'ihu wee kwuo sị na ihe ji ọnwa jikwa kpakpando maka ihi na ụfọdụ ụmụ nwoke anyị ndị na-ala ụlọ ala Igbo ịzụta nwaanyị ha ga-alụ ga-amalite tuwe ọnụ gwawa ha na ha bụ aka ji akụ ome mgbe o ji dọkịta na lọya ma chefuo na nke bụ eziokwu bụ na nwa amadi a na-arụ ọrụ nche abalị ebe a na-ememe ọgwụ eji egbu oke na ụchịcha o wee sị na ihe ọ masịrị onye mkpụmkpụ ya yiri high heel ụmụnna ya ma na ọ bụ akpụda kemgbe nne mụrụ ya na mmechi okwu ya o tiri ebewu ma metụtakwa aka n'akwụkwọ nsọ nke agba ochie bụ akwụkwọ nke Sirak ebe o kwuru sị nsogbu dịrị nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị ọjọọ maka ihi na ọkụ mmụọ ya amalitego n'ụwa ebe ọ ka nọ ndụ onye isi ala chịburu Amerịka ọtụtụ afọ gara aga bụ Bill Jefferson Clinton ayọọla ndị ọ dị n'aka ide agụgụ ala nke Amerịka ka ha jiri nwayọọ mgbe ha ga-ede gbasara maka ije odumodu ahụ ya na Monica Lewinsky jere nke chịpụtara ya ụkwụ ama n'okwu ya ọ sịrị ihe mere ya ji agba ọsọ mmiri mgbe a na-enwebeghị mmiri jiri n'igwe bụ ka ya kọọrọ ụmụ ụwa na enweghị mgbe nyanwa bụ Jefferson Clinton ji sị nwa agbọghọbịa ahụ nne ị kpọwara akpọwa ka ị na-ere ere ma ya fọdụ ịjụ ya ọ bụ ego ole ka ọ na-ere ya bụ ihe ọ gara n'ihu were yọọ ụmụ Amerịka ka ha hapụ ihe edere n'ụgbọ ma banye n'ụgbọ maka ihi na nwa amadi dịka ya agaghị agụta ọkụ n'ala mmụọ ọ bịa n'ala mmadụ ọ nyụọ ya ọgwụ bụ akụkọ anyị nke abalị a jide ka i ji mgbe nta ka anyị chụọ n'owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya ka anyị gaa nụ chọwa ihe anyị furu efu omenala igbo ga-adị ndewonụ